Kwapangidwa lamulo ku chipani cha dpp lamulo limene litakhaulitse andale aja oyendayenda aja. Akunenatu kunena kuti kuyambira pano kumapita kutsogolo, dpp ili ndi lamulo lonena kuti wina aliyense amene akufuna kulowa chipanichi kuchoka mu chipani china, adzitenga dzina lake ndikulipititsa ku komiti. A komiti akakhala pansi ndikusinkhasinkha bwinobwino kuti amene akuyenera alolerezedwe kuti alowe kapena ayi. Zomwe zachidziwikire ambiriwo adzipezeka zoti akukanidwa kuti asalowe ku chipani. Lamulo limeneli litseka kunena kuti anthu andale asamasunthe kuchoka mu zipani zina kupitano ku chipani chimene chili kolamula mwa njira iyi ku dpp situziwa zipani zinazo komano dpp akuti apanga motero Amene amatsimikiza izitu ndi a Charles Mhango omwe ndi nduna yoyang'anira zachilungamo komanso ndi mlangizi ndithu ku chipani cha dpp amene amamulangiza Peter Mutharika kumbali yokhuzana ndi za malamulo. Mkulu ameneyi amafotokoza pomuyankhano Noah Chimpeni. MP wa dera la Nkhata Bay Chintheche, mkulu ameneyitu anabweretsa nkhani yonena kuti sizikumakhala bwino kunena kuti aphungu osiyanasiyana akufunano achoke kumbali yotsutsa apite kumbali yolamula akajoine dpp kodi pamenepapa sipangapezeke zonena kuti a dpp mukuwaletsa anthu ngati amenewa kuti asamangosunthasuntha chifukwatu kutino zithekeno bwinobwino ku parliament kuno zikufunikira tikhale ndi akumbali yotsutsa amphamvu akumbali yolamulanso amphamvu cholinga chonena kuti akumbali yotsutsa aja azitha kumatani kumalithandizira boma lija kupereka ma check and balances kuti kodi apa mukuyendetsa bwino zinthu koma zimene zingatheke bwanji pamene wina aliyense akufunatu alowere kumbali yolamulayo nde inu muzingolandira tapangani njira yonena kuti yani muzitseka ndithu anthu amenewa asamangoyendayenda ndibera amafotokozanotu charles mhango kunena kuti ya ifetu lamulo tili nalo kale tinalipanga kuti panopa sitingangolola wina aliyense kuti atani kuti basi achoke uko atachoke ku kongeresi akaloweno ku dpp eh? a gulu la achina ken msonda aja tikuwaziwa inali fanzi yonena kuti imakonda imakonda zosunthasuntha achina chenji golo amenewa kuti yayi panopa tapangira njira amene aja sangaloweno ku dpp Eh, kaya ndiwe ndani kaya ndiwe ndani koma kafika amenewa tikakuunika bwinobwino kuti ukuyenera upite kumeneko chifukwa tikufunadi kumbali yotsutsanso kukhale anthu osati wina aliyense akhale kumbali yolamula ende anthu awo ndi amenenso apezeka zoti ndi amene anaononga aja ndi amene analephera kumbali yolamula nthawi ya m'mbuyoyo panopa apita kumbali yotsutsa akufuna athaweko apitenso kumbali yolamula akawonongenso iyayi akhale kumbali yotsutsa komweko mmenemotu ndi mmene afotokozera amenewawa a charles mhango tikunena kuti no nduna yoyang'anira zachilungamo kunoko ku malawi yemwenso ndi mlangizi kumbali yokhuzana ndi zamalamulo ku chipani cha dpp amene amamulangiza peter mutharika nkhanitu ndi imeneyo mukuiona bwanji makamaka lamulo limeneli chifukwa kunoku nde kuli vuto lonena kuti fanzi imene inali kumbali yotsutsa eh, ikangoti no yapita kumbali yolamula anthu amene ali kumbali yolamula aja apita kumbali yotsutsa Ma- fanzi ya ndale kumbali imene yachipani chimene cha- chatuluka mboma iyi imafunanso yakwerenso ija yakuboma ija mwayiona ndikuti pena paliponse akufuna iwo azingokhala kumbali yolamula kumbali yolamula ndi fanzi yomwenso ikutani iyo zikuti no ukawononga kumene kuja ndi imene imawononga zinthu sanapite patsogolo inu mukuona bwanji lamulo limene ndi lamulo labwino aitha a dpp kapena mwene inu mukutha kuziona zinthu zi mosiyana tiuzeni maganizo anu mu comment section koma mukamatiuza maganizo amenewo osaiwalanso kulemekeza maganizo anzathu akuti